ndị Igbo ekene m unu ụmụaka nọkwa nso e anyị nọ ya maazị ụmụaka ruonụ m nso anyị elugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a ifo chakpii wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio mkpakara magodi ọzọ ọzọ ga-anarịrị eruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo e nwere otu ọchịagha aha ya bụ Nwokedị ọ bụ onye obodo a na-akpọ mba ukwu Nwokedị bụ nnọọ ezigbote di ọgụ nwere nka dị egwu. Ọ tụọ ube ma ọ bụ gbaa ụta, ọ naghị agbajọ chaa chaa. Nwokedị bụ nnọọ nnukwute dimkpa tolo ogonogo, gbaa nke na ọ kwụrụ n'ihu agha ndị ilo ha na-agbafusi ọsọ na-eneghị anya n'azụ Nwokedị nwekwara nnọọ mma agha tolo ogonogo pụrụ iche nke na ebe ọbụla ọ kwụrụ na setịpụ aka ọ ga-eji mma ahụ na-asụchasị ndị ilo ha ka afịfịa n'ihu ya obodo ha bụ mba ukwu chiri Nwokedị echichi wee kpọọ ya odogwu maka na ọ bụ ya na-enwetara ha mmeri n'agha ọbụla ha na-eje ọ bụkwa ya na-akwụ ha n'ihu agha bụrụkwa ọchịagha ha ị ma na ọ mma onye nwere ka o ji ana aka ọ kwanụ nkụ dị na mba na-eghelu mba nri mana nkọwa Nwokedị agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na e cheteghị wee kwuo na ọ bụkwa onye ngala nganga na-eju ya isi mgbe ọbụla oge ọbụla a na-eto ya na-etu ya afa maka mmeri ọ na-enwetara ndị obodo ha n'agha nganga na-ejupụta ya isi nke na ọ na-adị ya ka ebe ụmụaka na-egwu egwuregwu a na-akpọ sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa a Ọ chọghịdị ịma na o nwere onye ọzọ ya na ya na-eso eje agha ahụ. Ọ dị ya nnọọ ka a ga-asị na ọ bụ sọnsọ ya na-eje agha ahụ nweta mmeri nata. E wee ruo otu mgbe ndị mba ukwu jere ọgụ n'obodo tere aka wee nweta mmeri n'ihi enyemaka Nwokedị. ha wee were aṅụrị na-anata na-agụrụ ya egwu otuto dị iche iche nwokedi na-enwe aṅụrị na-agba egwu emekata emekata ọ tụọ ọnya emekata emekata ọ daa ịya emekata ọ na-aga ije ngala a na-agụrụ ya egwu obi obi jupụta ya sọ aṅụrị aṅụrị

wee na-agụ egwu a zọrọ nzọgbu nzọgbu na-ala obi bụrụ ha aṅụrị aṅụrị onye fụ ha ọ chaalụ ha n'ụzọ obi wee bụrụ nwokedi sọ aṅụrị ọ na-enwe sọ aṅụrị na-agba egwu o mekata mekata ọ tụọ ọnya o mekata mekata ọ daa ịya ọ na-aga ije ngala ha wee na-ana obi bụrụkwa onye ọbụla aṅụrị aṅụrị ha wee na-ana na be igwe ka ha wee jee zie ya ozi na ha enwetago mmeri n'agha mgbe ha rutere na be igwe igwe nabata ha nnọọ ọfụma nwekwuo ezigbote aṅụrị na ha wetara mmeri wee nata o wee bupụtara ha ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dị iche iche onye ọbụla na-eri na-aṅụ na-enwe aṅụrị ndị obodo gbakọkwuo ụmụaka na ụmụ nwaanyị agbakọnata bịa nabata ndị agha jere ọgụ were mmeri nata a na-etu onye ọbụla na-etu ndị agha ahụ afa a na-agba egwu e bidokwa na-agụrụ nwokedi egwu na-asị nwokedi lee odogwu anyị na-eji eme ọnụ obodo awarala ọsọ ee agụ wee odogwu anyị na-eji eme ọnụ obodo awarala ọsọ ee ọbara lee o ọ chajuona ya anya obodo awarala ọsọ ee ọbara lee o jikwana ya isi obodo awarala ọsọ nakwa ya mma ee odogwu a gakwa igbu mmadụ ọzọ obodo awarala ọsọ odogwu anyị na-eji eme ọnụ obodo awarala ọsọ aṅụrị jupụta onye ọbụla n'obi a na-agba egwu na-akpa nganga na-eri na-aṅụ ka a na-ekwu ka a na-ekwu igwe wee binye kene ndị bịara na be nabatacha ha o kenekwa ndị agha n'ofu n'ofu buru ụzọ kpọlite nwokedi wee tube ya afa dị iche iche tuo ya odogwu tuo ya agụ na-eche mba agụ na-eche mba ukwu odogwu ha ji eje agha ọ zọwara ọna o nye ya otuto dị iche iche isi nwokedi na-ebu na-ebu na-ahọ mba mba na-enwe sọ aṅụrị igwe wee kenechaa ya wee kpọnyitekwa ndị agha ndị ọzọ n'ofu n'ofu na-ekene ha na-etu ha afa obi wee gbaa nwokedi njọ o bido na-atakwuli na-atamu ma na-asị ọ bụ maka gịnị ka a ga-eji na-eto ndị ọzọ ndị a ọ bụ na a maghị na ọ bụ sọnsọ ya bụ nwokedi nụrụ agha niile a ọ bụ na a maghị na ọ bụ n'azụ ya ka ndị a na-akwụ ya nwa na-asụ ndị ilo ka afịfịa ọ bụ gịnị ka a ga-eji na-eto ha ndị agha ndị otu ya wee sị ya nwanna nwayọọ ka i si ekwuzi otu a hapụnụ ọkwa etochago gị gụọrọ gị egwu hapụ ka etokwa onye ọbụla n'ime anyị maka na eme nwata ka emere ibe obi adị ya mma nwokedi sị mba na ha jekwa gwa igwe na ọ sọ ya nụrụ agha na o nweghị ihe ha na-alụ ka a na-ekwu eze mmụọ wee chọpụta ihe na-aga wee jee ha nso ebe ha nọ wee kpọpụta nwokedi sị ya ọ gịnị na-afịa kedu ka ị si ekwuzi ụdị okwu dị otu a nwokedi wee bidokwa na-agwa eze mmụọ na ọ sọ m nụrụ agha niile ahụ ọ sọ m sụrụ ndị ilo anyị niile ka afịfịa ndị a nọrọ n'azụ na-ekwe sọsọ egwu na m sị etozina ndị ọzọ na ọ sọ m ka a ga na-eto eze mmụọ wee sị ya mba ọ dịghị otu ahụ hapụ etocha gị ka e too ndị ọzọ maka na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri ka ị na-akọwadị na a hapụ sọsọ gị na ị ya-eje agha ahụ were mmeri nata nwokedi sị mba mba ọ bụghị ya mana o nweghị ihe ndị a na-alụrụ ya eze mmụọ sị ya hapụ okwu ahụ mana nke a adaghị nwokedi obi ọ na-ewe iwe na-aba sọ mba ganye na o wetazie ọgba aghara na obi mkpasasị n'etiti ndị agha ndị mba ukwu niile wee jiri obi ọjọọ wee gbasasịa ụbọchị ahụ wee gaa mkpụrụ ụbọchị ole ma ole e wee weta ozi na ndị obodo a na-akpọ aleke gburu otu onye obodo mba ukwu n'ime agụ ebe ọ na-akọ ugbo n'anị ndị aleke na ndị mba ukwu na-azọ azọ ozi a were weta mwute na ọnụma n'obi ụmụ ikorobịa na ndị mba ukwu niile ha wee kwado na ha ga-eje saa ndị aleke okwu a ha gwara ha maka na ọ kpatara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya oriri ha wee na-akwado na a ga-eje agha n'obodo aleke ndị aleke n'aka nke ha kwanụ ma ama na ha achọgo okwu ihe ọ pụtara bụ na a ga-anụ ozi ya-esi n'aka ndị mba ukwu wee bịa n'oge na-adịghị anya ha wee na-akwado akwado maka na mberede nyịrị dike mana mberede ka eji ama dike ha wee kwado onwe ha mee ọmụmụ dị iche iche mee nkwado dị iche iche maka agha ha na-atụ anya ya-abịakwute ha nke na ha jere n'ime ọfịa jee gwuchaa onunu dozichaa ya were akịrịka kpuchichaa ya ga-abụ ebe ha ga-ezo ndị ezinụlọ ha mgbe agha ga-abịa ha jekwaa n'ime ọgbọ ebe ohere dị ebe a ma na a ga-anọ wee lụọ agha gwukwuo onunu n'akụkụ werekwa akịrịka kpuchie ya o wee bụrụ ọnya ha ga-ekwe maka ndị ilo ha mgbe ha ga-achụrụ ha na-abịa ka ha dubanye ha n'ime olulu a ka ha dakpuo bụrụ otu ndị kwadoro akwado si akwado agha ndị mba ukwu kwanụ ọgba aghara dị n'etiti ha iwe na-ewe onye ọbụla onye na-akọ n'elu ibe ya na-akọ n'ala enweghịzi ike nwee nkwado nwee ọmụmụ ha ga-eji wee jee agha ka a na-ekwu ka a na-ekwu ụbọchị agha ruo ha wee binye ọgụ na-akwadoghị akwado nwee olileanya na nwokedi ga-emekwa ga-akpakwa ike ka o si akpa ha wee gaba wee wakpo ndị aleke na-atụ anya na ha akwadoghị akwado ma ọgụ wee si ọ kpọtụba ndị aleke wee mepụtachaa nkwado niile ha kwadoro wee kwechiri ndị obodo mba ukwu ma ọgụ wee na-akpọtụ nwokedi kpakwa ike kpakwa ike ka o si akpa mana ike gwụ dike ndịda abụrụ ya ugwu ndị obodo aleke wee lee anya na ọ kwanụ nwokedi bụ ike niile ndị a ji wee bịa ha wee tụọ alo wee jee si n'azụ wee chụsasịa ndị agha ndị agha ndị ọzọ ha na nwokedi so ha wee gbasasịa nwokedi wee fụzikwa onwe n'etiti ndị obodo aleke agbaa ya okirikiri amaghịzi ihe ọ ga-eme ha wee jiri nka chụlụ ya chụlụ ya chụlụ ya wee chụbanye ya n'ime olulu ahụ dike wee na ị ma na oke osisi daa oke osisi daa ụmụ nnụnụ eju n'ọfịa ndị obodo mba ukwu wee gbasasịa ọsọ mana maka na ike ha ji bịa ọgụ abago n'aka ndị iro ka a na-ekwu ka a na-ekwu ndị obodo aleke wee were ma ube na-agba nwokedi n'ime olulu were ma ụta na-agba nwokedi n'ime olulu were ma mkpume ma okwute na-elu nwokedi n'ime olulu otu a ka nkata ji bukata ọbụmọzi o kpupu ike nwokedi naragide ube ma ube na ụta ọbara kpụgide ya n'ahụ dike wee daa a sị akparịkpa nkwụ daa n'ala nwaanyị alịa ya elu nke na ụmụ nwaanyị ndị obodo Aleke jezikwu jee bute sie mmiri ọkụ bute bịa na-awụ Nwokedi odogwu eji eje mba na-awụ Nwokedi mmiri ọkụ n'ime olulu otu a ka Nwokedi si wee nwụọ dịzikwuo ka anụ esiri esi n'ime olulu na afụgo otu dike si wee naa mmụọ otu a kwa ka ndị obodo Aleke ji wee were ana ahụ ha na ndị mba ukwu na-azọ ọ bụrụ ka ndị mba ukwu si wee gbalụzie aka na maka nganga ofu onye metara ebe anyị ọkwanụ tụta tụta ka akpa ndị ụka ji eju nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ obere azụ kpata obere nkụ ifochakpii Wow!
Ndewo maazị. ndewo onye ma ihe mmụta ndị ọzọ dị iche iche ọ fụtara n'ime akụkọ anyị a n'ụbọchị taa ya biko denye ya n'okpuru ihe onyonyo a na ngalaba okwu ebe a na-ede atụmatụ ngwanụ ka ọ dịnụ ka emesịa